ndi ndalama mukonza kugula nyumba koma simungagule mudzi ndi ndalama mukonza kugula chovala koma simungagule thupi ndi ndalama mungathe kugula wotchi koma simungathe kugula nthawi ndi ndalama mukonza kugula bedi koma simungagule tulo ndi ndalama mukonza kugula chakudya koma simungakwanise kugula appetite ndi ndalama mukonza kugula dokota koma simungakwanise kugula moyo abale anga mwa ambuye yesu khristu wamoyo pokhala pano pa dziko lapansi tizilingalira mozama manje chifukwa choti nthawi yatha kwambiri ndalama zili ndi malire zimakwanisa kugula zinthu zooneka ndi maso za moyo uno koma sizingakwanise kugula zinthu zimene sizioneka ndi maso athupi koma zimaoneka ndi maso auzimu ndiye pokhala pano pa dziko lapansi tizilingalira za moyo wathu chifukwa zilipo zinthu inde zambiri pansi pano zimene tingathe kugula chifukwa cha ndalama koma moyo wosatha sitingaugule ndi ndalama olo titakhala ndi matiriyoni olo titakhala ndi mabiliyoni olo titakhala ndi masektiriyoni olo titakhala ndi makwadiriyoni olo titakhala ndi makwintiriyoni abale sitingakwanise kugula moyo wosatha ndi chiyani chimene chingathe kugula moyo wosatha chimene chingathe kugula moyo wosatha ndi yesu khristu ngati mutamulandira manje yesu khristu kukhala ambuye ndi mpulumusi wa moyo wanu mbambadi pamenepo mwaugulatu inu moyo wosatha ngati mutamayenda mu zimene iyeyo akufuna mutamachita zimene iyeyo akufuna pamenepo ntheradi mwaugulatu moyo wosatha ndipo pamenepo muzakhala inu odala yohane chapter chake cha 3 vesi yake namba 16 mawu a mulungu akuti pakuti mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha iwe nzanga ngati wamukhulupirira yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako pamenepo ngati wamulandira yesu ngati wasiya zintchito zonse zonyasa kuphoda kuluka sisi kupaka milomo kuvala madzilauza koma uli mzimayi ngati wasiya kumeta mbali kumeta ngati phumbwa kumeta inde ngati chakuba magwafa pamenepo iwetu ukalowa kumwamba iyi abusa mwandiwonongatu mwandisakaza iyi abusa mwayambatu kuweruza iyi abusa uh, don't judge please don't judge ine sindiku nzanga sindikuweruza ayi ndi mawutu a mulungu awa usamapse mtima taziugwira kodi kupsa kwacho mtima kumeneko nditithandiza nawo pano kodi ulendo wakumwamba utseka uzimafunika tizi anthu ofasa anthu ovomereza Ah, ah, ah. ambuye atithandize komanso atichitire chifundo tikamakhala tikumbukire kunena kuti ndalama zili ndi malire ndifukwa che munthu satenga ndalama akamapita kumanda kuti abale munthu anali biliyonea munthu anali maneja analitu abwana munthu anali mpondamatiki munthuyi sanali wamalusi chonde tangomutapirani ka 100000 kumene kupita kwa azigula chinangwa mumsewu azigula mandasi amakondatu munthuyi kudya ija akamayenda mumsewu amakonda zimachipisi basi kukhota mmachipisimu adye chipisi cha 5000 azipitirira ayi kumanda kumene thupi lili kulowera kulibe kulibe ndalama kumwamba kumene mzimu uli kulowera kulibe ndalama sizifunikira ndalama choncho tikamakhala tifunefune yesu amene angakwanise kutigulira